ndewonụ ndị be anyị ndị igbo nke m ndị m fụrụ n'anya ife dị egwu afa m bụ ngozi chukwuka ngozi chukwuka adaobi ijele onye nke unu ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu asị m ka m bịa tata ka m tinye ọnụ ka m wee nwee ike nyekwa nkọwa na ụmụ ife na-agbagwoju anyị bụ ndị Igbo anya nke taa ọtụtụ ife na-agbagwoju anyị anya nke tata m sị ka m bịa na o tekwa mụ na unu nọkọdebe o tekwa mụ na unu fụdebe wee sị ka m wepụta ụbọchị nke taa ka m kwue ngwa na obele okwu gbasalụ ife na-enye anyị nsogbu kịta ya bụ okwu gbasalụ ife a ndị be anyị na-akpọ osu tupu m bido ịkọwa ife bụ osu tupu m bido ịkọwa ife ndị a niile bụ achọ m ka m were ohere a wee ziko etu ebe ọgba aghalị si abịa ebe ọgba aghalị si bịa ebe nghasasị si bịa

ọ nya bụ ebe o si dị njọ dị egwu ndị igbo ndị igbo nke m ndị m fụrụ n'anya ife dị egwu ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu ife m bụ as far as akwụkwọ nwa bekee dị concern bụ lawyer llb llm mana enwe m special interest in african history which of course research m na-eme na ya agago over 21 years mana particular interest ife gbasalụ igbo maka na abụ m onye igbo amụrụ m onye igbo anụrụ nne m onye igbo anụrụ nna m onye igbo ọkpụ tọlọkpụ bụ igbo iru na azụ bụ igbo igbo ka m si bido igbo ka m kwụnịa igbo ka m ma anwụ igbo ka ya eni m ya bụ na onwerọ ife m ma ga-eme ka ọ dịrị igbo mma m gbachi nkịtị ya bụ na m amarọ ife ọ ife ndị igbo kwuru na onye ma ife bụ onye ma ife amamife na-agbanwe agwa amamife na-eweta eziokwu weta udo ọ bụrọ okwu a na-ekwu ka e wee tọsaa ghasaa pịasaa mgbọsị nwa bekee zọrọ ụkwụ n'anị igbo mgbọsị a ka nsogbu ndị igbo bidoro ọtụtụ n'ime unu ndị na-ege okwu m ma m na-ekwu okwu o nwe ife m na-aga na-akọwa na-asị na ụwa ndị igbo bụ ụwa izu ụwa ndị igbo bụ ụwa izu ọtụtụ n'ime anyị amarọ na ndị ọbụla nọ n'ụwa nwere ụwa etu fa si fụ ụwa mgbe baịbụl bịa n'anị igbo sị unu na in the beginning god created adam and eve nke a bụ akụkọ onye ọzọ ọ bụrọ akụkọ ndị igbo obodo ọbụla mba ọbụla akụkụ ụwa ọbụla nwere mbido ụwa nke fa nke a bụ akụkọ onye ọzọ nwanne m nwoke na-ege ntị nwanne m nwaanyị na-ege ntị kedu akụkọ ụwa nke mụ na gị nke ndị Igbo kedu mbido ụwa ndị Igbo kedu in the beginning cosmology what is Igbo cosmology we don't know these things cosmology is actually deeper is before religion so before ị ghọta religion ị ga-aghọta cosmology ị ghọta cosmology ị ghọta na ụwa dị n'iche iche ife eji kpụ onye ọzọ abụrọ ife eji kpụ gị mgbọsị nwa bekee bata na ndụ ndị igbo n'ụwa ndị igbo mgbọsị a ka ife bido mebe ndị igbo ife ọbụla nwa gịnị chụ nwa bekee bịa ife chụ ya bịa bụ agụụ Iceman's inheritance na o nwerọ ife dị na be ya anị a ada eme nni anị a bụ clay o nwerọ ike ịkọ ya ife ọbụla nọdụ n'ime ọ na-atụ oyi rinne ọtụtụ n'ime fa bi na cave mụ na gị bi n'ụnọ ama m na m kwuo ife a kịta na ọ ga-afịa arụ nghọta maka na anyị afụgo ka a kpụtịlụ ndị be anyị kpụtịsịa ndị be anyị anyị fụzie ife bụ na ogbenye na-asọ oyi ọ ife emele eme aka mele ya ọ nwa bekee bịa iwelu nke unu ka o wee debe onwe ya ndị be anyị aghọtarọ na ife ọbụla dị n'ụwa nwere isi mbido etu a ka ọ dịkwa okike ụwa ndị igbo kwu sị na ụwa fa bụ ụwa izu kedu ife ụwa izu dị ji dị iche from ụwa ndị ọcha ụwa izu sịrị na ife niine dị n'udo oke na nwunye bụ ofu oji na ọcha bụ ofu enu na ana bụ ofu na ofu ama nnọ nke ọzọ ama nnọ ọ bụrụ na enwerọ enu ịma nwe anị inwerọ oke ịma nwe nwunye ọ ọkụ ka eji ama mmiri ọ ife dị ọkụ ka eji ama ife dị oyi ife gbala ọchịchị ka eji mala ife dị n'ife ya bụ na fa na abọ ife niile ụwa ndị igbo bụ ibonibọ ibonibọ ibonibọ kwụrụ onwerọ ofu ife dị ofu n'ụwa ndị igbo sọsọ okike na onwe ife ọbụla dị n'ala igbo bụ dị ịbụa ịbụa oke na nwunye oji na ọcha n'ụwa izu ife ndị a na abọ kwekọtala ekwekọta fa nọ na nkwekọta n'obi aṅụlị n'ịdị ọcha ụwa nwa bekee bụ ụwa fa kpọlụ alienation in alienation world oke na nwunye dị iche ọ ife anyị ga ife anyị kwesị ịghọta na oke na nwunye dị iche in alienation world they are opposing fa na abọ ekwetarọ fe nwere nkwekọrịta uchichi sị na efifie dị ụtụtụ dị njọ ụtụtụ sị na efifie dị njọ oke sị na ya ka mma na nwunye adịrọ mma alienation in a world of alienation the two opposites the two extremities or polar ends are opposing n'ụwa ndị igbo fa jikọta in complementary they are in a union wee bụrụ ofu so nke a bụ anya ndị igbo ji afụ onwe fa etu anya ndị igbo ji fụ ụwa na ọ dịlụ nwoke mma ọ dịlụ nwaanyị mma na mụ na gị nwere oke na anị ebe nke m dị ebe nke gị dị mana ebe afụ anyị nwere oke abụrọ ebe anyị kewara ekewa na ebe anyị gbalụ mana ndị bekee alienation world afụrụ oke asị ebe agba fa fụlụ asị ebe separate ị fụgo ife dị iche n'ụwa anyị na ndị bekee nke a bụ lesson m ife nwee ike ịkọwa more n'oge na-abịanụ mana ka m focus a n'ife m na-ekwu gbasalụ osu n'ala Igbo obodo ọbụla nwee mba ọbụla dị n'ụwa nwee ka fa si debe obodo fa ka ife wee dịlụ fa mma wee na-agalụ fa ọ dị be ndị dị be ndị ọ dị be anyị dị be anyị o nwee ike ọ dịrọ ndị ọzọ mma mana ọ dị anyị mma ndị mbụ bu ụzọ wee pụta ụwa wee debe ana igbo etu o si dị ka o wee dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma ka egbe belu ka ugo wee belu

the fa nọ na open society maka na mgbe ị mụalụ nwa i bido from day one wee na-azụ nwa ya etu ọ ya-esi wee bụrụ na-esonye usoro ife igbo chọrọ na ife igbo na-achọrọ na etu ọ ya-esi wee mee ka ọ dịlụ nwatakịrị a mma dịkwalụ ndị ọzọ mma maka ifie na igbo society e nwere ife debes ife fa fụrụ na o si na okike pụta ma mili o mmadụ dị mkpa na ndụ mmadụ ka o wee dị ndụ ma ọfịa o ma anyanwụ o ma ọnwa o ụmụ ife ndị a niine dị mkpa na ndụ ndị Igbo a bịa n'etu ndị Igbo si wee organize obodo fa ụmụ ife ndị a dị mkpa na-enyelụ ndụ aka ka ndụ wee na-aga n'iru ndị igbo nwere ife na-ededosi fa anya maka na o nwere iwu dị n'anị igbo etu anyị ga-esi na-ebi ndụ o wee dịlụ nwoke mma dịlụ nwaanyị mma dịlụ nwa mmụọ mma dịlụ nwaanyị mma mmili atana ma azụ anwụna maka na anị dị mma mmili dị mma ọfịa dị mma ụnọ dị mma udo ya bụ ụwa izu ndị igbo n'ime ụwa izu a ndị igbo nwelụ e nwelụ ndị a na-akpọ osu bụ part of ndị bi n'anị igbo kedu ndị osu bụ tupu nwa bekee abịa na ndụ ndị igbo fa afụ ndị ọzọ dịka ndị ofe mmanụ fụ na empire analụsigo fa onye ọbụna nọzi n'okpulu empire so fa bụ ndị a na-agwa etu fa ya-esi na-akpa agwa fa na-akpa agwa bụ onye ọbụna bụ the eh, or let's say oyo empire the ruler ọba decrees everything ndị bekee studykwa afụ na ndị awụsa na onwe fa fulani empire aconquergo the whole of the side onye ọbụna na-emekwa etu e si wee zikwa ya bụ the emperor na onwe ya mana ndị igbo ife na-achị ndị igbo iwu na-achị ndị igbo bụ iwu si n'okike wee pụta iwu dị n'ụwa izu na ka anyị si ebi na ka anyị si anụ nwaanyị na ka anyị si atụ ime na ka anyị si amụ nwa na ka nwa anyị si eto na ife aya na ife ọ ga-agasị through oge na-adịrọ anya m ewepụta oge kọwasịa ụmụ ife ndị a n'ofu n'ofu o nwere ife ndị igbo nwere a na-akpọ alụsị n'ọnụ ndị kịta ndị kịta na-akpọ ya alụsị mana ezigbo afa ya bụ alụkwụsị mgbe m na-eto adị enwe key n'ọnụ ụzọ mgbe m na-eto mụ nwa so na ụmụ nwaanyị na-asa arụ na mmili with ụmụ nwoke adị enwe ma bụrụ tụpụ mgbe m na-eto ọ bụrụ na osisi mkpụrụ osisi mịalị gị nwa ya aghọlị ya o nwerọ ife bụ ori o nwerọ ife bụ mabulutupu maka ifi na ụwa ndị igbo etu aka fa si debie ife ga-eme ka alụ wee kwụsị anyị bịa n'anị igbo o nwere ndị a na-akpọ osu e nwe osu ji ji bụ ife dị mkpa na ndụ ndị igbo ọ nya bụ staple food ndị igbo staple food ndị igbo dị ndị igbo mkpa okike nyere onye ọbụla onyinye o nwere nke mụnwa ma kalịlụ gị nwee nke gịnwa ma kalịa mụnwa so ka ọra na-akọ ji o nwelili onye onyinye ya kasị na onyinye ndị niile na-akọ ji osu ji bụ eze ji ọ bụ di ji i jee n'ọba ya nke ya akasị n'ime na nke osu ji osu ji ma ife ọbụla gbasaa ji mgbe ị nwee ike iji sụọ anị maka ifie osu ji nọzu n'isi ife ọbụla gbasaa ji mgbe a ga-eji sụọ anị mgbe a ga-eji wee kwadobe ịkọ ji etu a ga-esi ka o wee dị mma ebe ama ata ji atagbue mgbe afụ fa ada e-use chemical fertilizer is expertise trial and trial you get the best agụụ ada agụ ndị igbo mgbe ndị ọcha bịa etu ndị igbo si debe ụwa fa a bịa nwekwa nke a na-akpọ osu agwụ gịnị bụ agwụ ndị igbo gịnị bụ agwụ maka na unu na-asị ka ee na onye a na agwụ na-eme ya ka a kpọta ya ka a lụalị ya agwụ gịnị bụ agwụ agwụ si na amamife amamife ife nke si n'okike knowledge wisdom from the divine from the supreme creator agwụ agwụ agwụ agwụ bụ agwụ agwụ alụsị bụ alụ kwụsị ife a ga-eme ka alụ wee kwụsị ife ọbụla dị njọ daadịna n'obodo agwụ amamife nke na ada agwụ agwụ e nwere osu agwụ osu osu agwụ bụ nyanwa bụ onye natalụ amamife nke ya amamife onye ọbụla si na chi bịa mana ọ bụ na ị mara anata nwa ị mara anata nwa ọ bụ na ị mara ọgwụ agwọ ị mara ọgwụ agwọ ada akatị ya n'anya ọ bụ na ị mara ife ị ga-eme ka nwaanyị na-atụrọ ime tụwa ime ada akatị ya n'anya nke a bụ etu ana igbo si wee dị wee chebe onwefa chekwa onwefa osu agwụ nọ bụlụ nya bụ onye isi amamife na kịta mụ na anyị na-agazi na ndụ ụwa ndị bekee i nwee ike sị na ọ a philosopher but it's more than that maka na bekee adị ezu ịkọwa ndụ ndị igbo bekee language ezuro ịkọwa ndụ ndị igbo osu agwụ bụ nyanwa bụ the the patron of agwụ amamife agwụ agwụ nya bụ na ọ bụ na mụ nwere amamife ma na i nwee amamife i nwere agwụ agwụ bụ multiple skills o nwere ndị nwere dị multiple talented ọ na-afụ ọja ọ na-ali enu ọ na-agba egwu ọ na-apị egbe ọ na-apị ife dị iche iche so nke ọbụna e weta ọ na-emekarị site maka na ọ dị na mma ọ dị o nwere eh, so many of these skills ọ mmadụ ga-akpọ akpọtịa dọnatịa anya wee focus anya ọ follow one line ndị ọcha na-akpọ ya multiple genius that's who these people are osu agwụ sits at the height of the wisdom of knowledge ọ ya bụ osu agwụ e nwee osu nkwọ e nwekwalụ osu anị so osu ọbụna ị nụ bụ osu nke specialize na the area a kpọlụ afa tupu ndị ọcha abịa e nwee iwu anị o nwere iwu mmadụ ga-abụ ọ daa o melụọ anị iwu anị afụ osu agwụ ga-afụ maka ya ndị anyị na-akpọ osu fa dịka dibịa mana fa bụkwa di etu anyị si nwee di ji so ị nwee ike ịkpọ osu agwụ di agwụ dibịa i nwere ike ịkpọ osu anị di anị or diala tupu bekee abịa na ụwa ndị igbo ndị a niine bụ ndị na-alụ ọlụ ka anị igbo wee dị mma let's say kịta ofu ife ndị igbo na-asọ nsọ rinne o nwere alụ dị iche iche ga-abụ mmadụ mee eme ya anya eme ya obilukwabe nne ebilukwabe nne ya let's say na ọla ụgwa na o dina nwunye nwanne ụmụ ife dị etu a ndị igbo kpọlụ alụ nke a ga-eme ya nwe eme ya mana ife dịka igbu ọchụ ife dịka igbu nne mmadụ ma nna mmadụ ma igbu nwanne mmadụ ụmụ ife ndị a bụ ife dị so deep na ọ kalị ime ya onye mere ụdị alụ a a na-abanishi ya from obodo ya kedu ebe ọ na-aga lotakwa na ndị igbo enwero polisi lota na ndị igbo enwero army lota na ndị igbo enwero soja lota na anyị enwero prison kedu ebe ndị a na-aga osu niile a na-akpọ afa ya nwegbadolu ebe a na-eje akọnsọltụ fa ebe onye let's say na m needili osu agwụ na m needili ije jụọ ụmụ ajụjụ gbasara agwụ o nwere ebe ị ga-aga consult a fụ osu agwụ gị na ya akpa nkata ọ gbaala ya afa ọ sị nekwa nke a na ife a eme na ife a eme n'ebe afụ ndị ọcha abịa kpọọ ya shrine mana afa nke a bụ afa ndị ọcha gụlụ ya ka anyị welugodi ya na-aga for kịta mana okwu alụsị ka ọ bụ okwu alụ kwụsị okwu alụ kwụsị okwu alụ kwụsị n'anị Igbo ife dị njọ kwụsị so ọ bụ na agwụ na-eme akpa aghala aghala na ọ mara ebe ọ nọ ebe ọ na-adanye m gaba ije fụ osu agwụ aga m eje n'okwu alụsị afụ ebe ọ nọ ọ bụ na ọ nwee onye melụ alụ nke dịka igbu mmadụ etu m si kọwa anyị enwero ọgba a na-eji akpọnye ndị a anyị enwero ebe ụnọ mkpọlọ a na-eji etinye ndị a ndị ndị obodo sị na fama na ama likozi ebe ọ ga-eje bụ n'okwu okwu o bulu ọsọ luo okwu alụsị afụ o je gụọ ya mba ọ nọdụ ebe a kedu ndị na-eme ka ka ụbụlụ fa wee nata ka fa ada emezikwa n'ụdị alụ a ọzọ ka alụ a fa me wee kwụsị welu understanding i nwe gbasalụ modern prison wee na-ege ife m na-akọ ọla ife a prison system in the world in aliena world of alienation in the western world of alienation abụrọ which is a, different from ụwa ndị Igbo uwe izu onye melu ajọ ife a na-etinye na prison ka gịnị wee mee ife e ji etinye ya na na na prison bụ ka e wee try ya wee reform nya they see prison as a place to reform mana ife dị iche n'ụwa ndị alienation world bụ na onye si prison pụta adịrọ reformed a lot of them go on to commit the same crime and return back to prison they become institutionalized mana ụwa ndị igbo onye melu ajọ ife wee jekwulu di dibịa dibịa nke ọbụla nọ ọ depend e, e, ebe nyanwa gbajelu ọsọ nke nyanwa ọ bata ebe afụ dibịa ya na ya na ọpụ ọ na-ejezi ozi ike ọ na-esi azachasị ezi na-achụsị aja dị iche iche bụrụzie ife dịzi ka nwa nkụta akpa n'ime ebe a ka ọ ga-anọ dibịa wee rugharịa nya anya ka alụ afụ o me mbụ ka ọ dị emezini ọzọ so fa bụkwa aspect of reformed uh, uh, uh, people who are specialized in reforming ndị Igbo ka alụ wee kwụsị ya bụ na ọ bụ na onye gbu mmadụ i nwe ike ịdị na-agafe ụzọ a zue n'ezi gịnị anwụ ike n'ama nkwọ but yet o nwerọ onye ọzọ ọ na-egbu this is how they reform characters ọdịbendị dịbendị ọdịbendị dịlị fa ka ọdịbe anyị dịlị anyị ndị igbo ghọtalụ mkpa ndị a niile baa na ndụ anyị ndị igbo ghọtalụ mkpa osu agwụ osu anị osu ji osu nkwọ ndị igbo ghọtalụ mkpa ndị a niile baa na iji wee debe anị igbo ka ọ bụlụ ebe alụ na-adịrọ fa ncha so n'ife chebelu anị igbo ọ bụlụ ife ọ bụ o wee lue mgbe nwa bekee bịara tupu nwa bekee abịa n'anị igbo etu m si kwu ọ gagofu ndị ọzọ fa dalịa ọ dịlụ fa easy ịconquer ndị a faji efu ndị ofe mmanụ ndị digo ndị ndị ndị digo used to ndị a na-achị achị ndị belong go to an empire which is under some so they are all citizens they are they are not actually citizens they are all subjects of a higher monarch so ọ dịlụ ndị ọcha easy ịdeal with them ọ dịlụ ndị ọcha easy ịdeal with ndị fulani mana fa nwelu nsogbu with ndị a na-akpọ ndị igbo fa nwelu nsogbu with ndị igbo why maka etu ndị igbo si wee debe society fa in the first place igbo enwe eze o nwerọ ife dị ka eze n'ani igbo so ife a nollywood na-edelu unu ee eh, ọ sị na ee eh, eh, kingdom of this kingdom of that is all pure nonsense ọha bụ eze mana ọ bụ na o nwezila eze ka eze n'ani igbo o nwerọ eze ka ọha mana etu ndị igbo si wee debe society fa community ọbụna dị dị independent so ị ma-eje kịta na ogidi si ogbunike jee na ogidi gwa ndị ogidi ife fa na-eme ọ dịrọ possible ị ma-esi ogidi kunie jee ụmụoji gwa ndị ụmụoji ife a na-eme ọ dịrọ possible mana igbo na-asụ n'onu n'onu mana fa kwaa ụkwala ọ bụlụ ofu o nwelu ife kpata fa niine jikwa bụlụ ofu na-esokwa ofu ụdị usolo omenani fa mgbe nwa bekee bịa ọ fịali arụ ipenetrate ndị igbo maka na ndị fulani agwago fa na ndị a dịkwa iche ndị ofe mmanụ agwago fa na ndị a dịkwa iche kedu ndị bu ụzọ bịa kedu ndị bụ nwa bekee bu ụzọ bịa n'ani igbo ndị nwa bekee bu ụzọ bịa n'ani igbo fa bịa as traders fa bịa as ịzụ afịa mana ọ bụrọ afịa ka fa bịa ịzụrụ maka na ọ bụ na m bịa igoli ife or ife ị kpọbala afịa ka mma ego mana ndị a they dictate how things run mana they first study you so as far back as 18th century fa studysigo ndị igbo ghọta ndị ndị a bụ na ndị a dị so fiercely independent minded na ezinụlọ ọbụla na-achị onwe fa na onwere iwu na-akọntrolu ndụ onye igbo na iwu na-akọntrolu ndụ onye igbo na ịnụ edere ede na baịbụl maka na ọ n'ime ka emele ego n'isi nne n'ime ka emele ego n'isi nne nne ya mụtalụ nne ya nụtalụ nne ya n'ime ka nne si wee kunie ije be di n'ime ka esi wee kpụ nwa onye igbo n'afọ mụpụta ya jee ọmụgwọ ya nye ya ala gụọ nya afa ọ na-eto n'ime ka o si bụrụ nwoke kpuo nya anị n'ime so na ndụ onye igbo bụ a moving walking talking living acting entity ọ na-edere ede n'akwụkwọ ka ọ wee malụ nke dị njọ na nke na-adịrọ mma ọ ga-eme ọ ma ya ama so mgbe nwa bekee bịa afụ ndị a ghọta etu fa si eme litu etu fa si ndị ọzọ si kọsịalụ fa and most importantly dia etu fa si wee were obodo fa dozie n'ife dị iche iche ma osu agwụ ma osu osu osu osu osu anị inu ma osu ji ma ife dị iche iche etu fa si hazizi onwe fa most importantly fa nwekwula egbe ndị igbo nụa nke a tupu ị sị na ị na-asọ osu nsọ ndị igbo nụa nke a ọ bụrọ igbo na-asọ osu nsọ aga m abịa aga m akọwa etu anyị si bido ịsọ ndị osu nsọ through trading anyị ewebata missionaries ndị bịa ịsa unu n'isi Crowther Basden. These are the people that came in into Igbo land because na mụ na gị amarọ na igbo was steeped in pitch darkness for over 100 years where nne nna gị nne nne gị nne nne nne gị when they wake up in the morning to they go to bed at night for the period of 17th 18th century ife ndị a lụlụ bụ iti akụ na ịpị mmanụ nwa bekee na-ebupụ we don't know these things because we think we are educated but we are not educated na education e nyelụ anyị bụ colonial education because ọ bụ na anyị dị educated ife a na-akọ would be o nwerọ nwa igbo ma na-amụ ya because nwa igbo ọbụna ị kpọọ nya kịta sị ya gwa m onye bụ Jesus ọ kọlie nya kọlie enu kọlie anị kọlie ebe o si bịa

for a purpose and that purpose will explain to you also ife anyị ji kịta abụrụ ndị na-asọ osu asọ anyị aghọtazi ife ọ bụ tupu nwa bekee abịa ndị Igbo nwere ego ndị Igbo bi n'ụnọ nnukwu ụlọ mighty house tata anyị na-alụ sị na ọ send down the rain roof ọ kwa ya bụ roof anyị na-alụ ndị Igbo have always had massive grand structures yes enwe ike welụ akanya lụọ nya and so what n'obodo obodo oyibo ndị ebe m bi kịta ụnọ akanya fa ncha bụ listed buildings you don't touch them they are all listed mgbe nwa bekee bịa ọ chọpụta na unu bu egbe egbe unu lụ nwa bekee akpụrọ egbe ndị china kpụrụ egbe mgbe nwa bekee chọpụtara egbe they capitalized it when they came to you they turn your society my society your society upside down they could not penetrate maka gịnị na fa afụrọ ofu onye bụ eze fa ga-acorrupt fa afụrọ ofu onye bụ eze fa ga-acorrupt wee wee deceive wee nalụ fa ife niine fa nwere so what did they do they instituted warrant chiefs ọ mgbe alụ ji bata n'anị Igbo ọ mgbe ife ji mebi n'anị Igbo they instituted warrant chiefs now gịnị ka fa me with warrant chiefs fa kpụtakwa ndị ofeke ndị ike ọlụ na-adịrọ ma ọlụ ugbo ma ọlụ ọlụ aka fa me fa niile kọtụma ndị nwa bekee fa bịazikwa lụa prison unu ọtọsị the central prison ebe a na-ekponye ndị igbo bụ na asaba ka a lụlụ ya unu ama nke a ma kpụta gị na nke a ebe a na-akpọzi imo steeti kịta a fa kewarisigo steeti ma chịta gị from ebonyi steeti ma kpụta gị from anambra steeti ofu ebe ka onye ọbụla na-aga na asaba ebe a na-eji etinye ndị ndị ndị be na prison nwa bekee lụkwazi court ti ndị uwe ojii ụmụnne m na ụmụnna m ndị daa mba ndị fa capture through na ụka one thing ka fa mee tupu fa na-eme ife fa na-eme fa bunye fa egbe so na ife anyị na-aghala kịta ndị be anyị we need to really go back and read but i don't really blame us maka na where do you get this information how do you do this research mụ na nwanne m bi na south africa mụ na nwanne m bi n'ụlọ m kịta o si south africa bịa ọ kpọ m ọ sị m aunty n'ọtụtụ ife he's a musician he's a guitarist ọtụtụ akwụkwọ o ji eme kịta his eh, he's been performing guitarist for 21 years but he keeps researching and studying ọ sị m na ụmụ ife ndị a adịrọ n'africa na south africa but in a click of a button you can get information here so na a kpacha anya wee debe anyị in a position ebe anyị ma na-ama about our world and about ourselves is an agenda so what did they do after they instituted warrant kings nwa bekee ji nwayọ bata ike na unu anụgo n'oge a na-akpọ oge ntiji egbe yes these are historical era in igbo history so how come na mụ na gị amarọ ya mana a kpọ kịta jesus of eh, abraham onye ọbụla awụnie elu quotelu m part ọ bụ na bible ee eh? but we don't know ife mere n'azụ ụlọ anyị like I say what is happening in your backyard we don't even know what is happening in your life you don't even know a kpọ osu onye ọbụla agbafue gịnị bụ oge ntiji egbe anyị nwere ndị na-akpụ ụzụ n'ala Igbo ndị ọka niile maọbụ ọka ụzụ maọbụ ọka maọbụ e, e, ọka ọka etiti every every igbo every igbo societal group a na-akpọ ọka that is what they came out with fa na-akpụ and ndị igbo na-ejeghalị ejeghalị ndị igbo nwere egbe unu ama tupu nwa bekee bịa na ala igbo na mana ndị igbo nwere egbe unu ama na o nwero family na ala igbo na-enwero egbe ndị igbo kpụrụ not imported mana alụkwụsị na ala igbo anyị ejiro egbe anyị egbu onwe anyị because anyị nọ in a self policing every igbo person is a self policing person who polices him or herself. So I am an Igbo person who is a self-policing police, who is policing myself. So you, are you. Ndị Igbo nwere egbe. Rie nne, every family. But mgbe nwa bekee chọọ ịhandicap fa. Ife fa mee bụ na fa ji warrant chiefs, mana before ka m kọọlụ ife lead to this. Obodo a na-akpọ Obosi. in the early 19th century nwa bekee land in obosi from onitsha because that's where they came through that's why they, they started the lower niger company na onitsha so obosi is only next door mgbe obosi fụlụ nwa bekee fa sị na fa fụ nwa mmụọ o ji bicycle bịa o nwero mkpịsị ụkwụ they killed it they killed it then bicycle ya fa kpọrọ anyịnya igwe fa kedie n'elu osisi ụkwụ ya na-erotate round and round fa sị he na fa hangi ya because na anyịnya ga-agbala ọsọ gbaje ebe nwa bekee nwa mmụọ si bịa jee gwa ndị ọzọ ife menụ

maka kịta anyị chee na igbo enwero museum anyị chee na igbo enwero museum igbo nwee museum ife ọbụla dị n'ala igbo has been depicted live nna nna nne m nna nne m na-apị na-apị ụmụ carving dị iche iche so ị bata na every igbo community square ọ na-enwe ụlọ a na-alụ ebe a ụlọ mmụọ

mgbe nwa bekee bịa in order to disarm you and set you and I to what we have become today to become non-entities of self-knowing ọ dị ndụ ama onwe ọ ife anyị bụ ọ dị ndụ ama onwe because they say

he came with two two arms of church catholicism catholicism brought uh, uh, some miseducated irish people who became your catholic uh, uh, uh, fathers in igbo land fa ebido na akwụkwọ na-akụzilu ndị be anyị nonsense

ị ma-akpata onye cms cms ị ma-agakwa onye catholic so ama m na mgbe anyị pee mpe na ee eh, ndị cms na-esi isi ndị fada bụ ndị fada you don't you don't mix you don't intermarry coupled with the fact na eji ndị nzuzu mee fa kọtụma bunye fa egbe so that ka fa chedo ndị ichie egbe n'isi chedo ụmụ nwanyị igbo gbala ekwe iyom nwere ezigbo ego egbe n'isi so they can destroy the society so division came ndị na-enwerọ isi abụrụzia ndị ndị dị mkpa

if they didn't come to conquer you why arm the place so the first thing they did because ị gakwa ife dị ka eh, eh, Mbaise side e nwekwala a similar incident ebe ndị Igbo gbukwa nwa bekee they land this time they came they landed with I think a na-akpọ ya Ọgụ Douglas that's another era in Igbo history we don't know these things na ọgụ Douglas this same nwa bekee fa gbu Douglas ndị Igbo gbu ya taa anụ a because you have to get rid of the evidence but when they were ka mgbe fa kpụ a na-aga ọ na-ede na mpempe akwụkwọ na-atụgbọ n'anị Douglas was killed there Douglas was killed there Douglas was killed there Igbo people didn't realize what that was maka fa agụrọ akwụkwọ ga so through that investigation revealed ebe e gbu nya nọ na Mbaise later on they landed with uh, parachutes

to convince i think nke a mee na na n'igbo ukwu ka ebe o bido n'igbo ukwu ka o bido warrant chief akụ egigo sị ndị igbo ukwu niine onye ọbụna bupụta egbe ya echi ebe nkwọ so igbo had in igbo ukwu mountain of ammunition nwa bekee bu egbe gbaa fa okilikili amụnye ya petrol gbaa fa ọkụ ụmụ bekee nọgidele ebe until egbe ndị igbo niine agbapịa pịatapata then that then started traveling from one igbo village to another from one igbo village to another until ndị igbo niine destroy ya egbe fa you see they disarmed you and i we were disarmed strategically then another aspect of our defense

ọ ebe a ka e bido wee sọbe osu nsọ yes i was born to to iso ama m osu n'anị igbo ada anụ fa anụ ada anụ osu nwoke ada anụ osu nwanyị but osu abụrọ ajọ ife to ndị igbo until na ndị ọcha aconvertịa ndị be anyị to christianity and then get them to ridicule get get them to ridicule and ostracize ndị nụwa bụ ndị ji anị that's how we came to what we have as osu today so ka m jụọ gị as onye igbo i lidebego ji osu ji osu ji as onye igbo i lidebego ji what is the purpose of osu ji n'anị Igbo osu anị as onye Igbo ife n'enu iko n'enu maka ji na ede na akpụ na oloma na nkwụ na ụkwa ị na-eli ka nọ n'anị Igbo have you given it up? osu agwụ have you stopped to pursue knowledge? kịta ị ka na-ejenụ ị na-ejenụ n'ụnọ ụka nụ ọkwa ya ị eje jụọ pastor pastor nenụ onye a pastor nwanne m enwetarọ ọlụ pastor nke a nke a nke a have you stopped to consult people ị ma ka ị malụ you haven't the difference bụ na ị na-emezi ya through the version as a conquered human being

is a strategy because once you're divided it is easy to rule you so i was listening to my brother okechukwu whom i love so much because as onye igbo ọbụna ebe ọbụna ị nọ ọkpụkpụ gị bụ ọkpụkpụ m anụ arụ gị bụ anụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke gị n'ọnwụ na ndụ anyị bụ ofu so I can never ịdị ndụ bụrụ onye igbo kpọọ onye igbo ibe m asị but ebe eziokwu dị a ga-ekwu ebe correction dị a ga-enye because unless na ị nọ ebe a nọ wee nie ozu a sị gị bọnie ya ị ga-esi n'ụkwụ bịa maka na ị nọrọ mgbe a na-eni ya ị mara ebe isi dị so ọtụtụ n'ime anyị jizi maga maga half baked education half baked eh, eh, eh, history half baked knowledge motor park street street wisdom wee na-eso o nwerọzi onye n'ime anyị nwee in-depth knowledge of who we really are

onwerọ onye eze ị ga-ejekwu kịta n'ala igbo ka ọ kọọlụ ntọnanị it's impossible ife a m kọ kịta jee jụọ onye eze ọbụna n'ala igbo jụọ ya sị ya kedu oge ndị igbo kedu ife bụ oge ntiji egbe n'ala igbo jụalụ m ya onye eze ọbụna ị ma jụalụ m onye eze ọbụna ị ma kedu oge kedu ụdị osu variety osu e nwe n'ala igbo biko jụalụ m ya onye eze ọbụna ị ma n'obodo ka ị gwa m onye eze nwee ike ịkọli osu one e nwe n'ala igbo gịnị bụ osu jụkwalụ m onye eze ọbụna ị ma n'ala igbo sị ya kedu ife dị iche from osu na di di is not husband we get it wrong di is not husband maka na ife na anyị amarọ n'ụwa ndị bekee dị iche the world of alienation dị iche from ụwa izu the world of complementarity ebe ife naabọ kwekọta di ji di nta di ana or di ala di mkpa osu ji osu ala osu nkwọ osu agwụ what we need to do as ndị Igbo bụ ikpokọta onwe anyị ọnụ not ịghasa nwa bekee ji one thing bịa religion through the missionaries they came to exploit us they came to to in order to exploit us they have to divide us they have to disarm

so na o nwerọ ulu ọ ba na mmadụ gụọ akwụkwọ malụ ife niile gbasara allah malụ ife niile gbasara e, e, e, yaheshua malụ ife niile gbasara jizọs mana ọ marọ ife na-eme in their backyard what is happening in your backyard who is your grandfather who is your great grandmother what can you tell me about her What can you tell me about your village? What can you tell me about your people? ikekwa na anyị ga-enwekwa lecture ọzọ ma ọ bụ na nke a edoro anya mana ife m na-achọ ka anyị mara bụ na osu abụrọ ife ndị Igbo na-asọ nsọ that's the summary of all this video osu abụrọ ife ndị igbo na-asọ nsọ alụsị abụrọ ajọ ife n'anị igbo osu abụrọ ajọ ife n'anị igbo ife ndị a niile bụ ife mee ka igbo kwụlụ ka ọ dịla onye enu mma ka ọ dịla onye anị mma ọ nya kpata na igbo enwerọ army igbo enwerọ police igbo enwerọ prison maka na onye ọbụla ma iwu sọpụlụ nya bụ iwu so osu nwere ife ọ na-alụla ndị igbo ichebe ife ọbụla na-emelụ anị ọ nya bụ ife osu anị na-alụ ka anị wee dị mma kịta anyị enwerọ osu anị okwu ya ya ka onye nwu ji n'anị igbo kịta opue anyị enwerọ osu ji anyị enwerọ osu nkwụ anyị enwerọ osu agwụ every corner of igbo land is a is a rubbish pit rubbish pit plastic is suffocating the land dirt is suffocating the land so nwerozi ebe ya atụfu obodo anyị bụ atụfuo ọ mịa ị ma atụfuzi ọ mịa because the roots have to go through layers and layers of plastic which are not so biodegradable anyị achụlugo ife ndị a niine wee n'ọfịa maka na osu dị njọ ọkwa ya so kịta ọ kala anyị mma we got the bible we overstood religion we can quote it from genesis to the uh, revelation but kịta ka anyị ga-abịa lụsịa ụnọ ọkwa ya anyị ewelu metal gbaa anyị okilikili anyị bizi in self-imposed prison ọkwa ya

wee wele electric wire ya wee bịazie wee chọzie the toughest gate wee kwee n'ọnụ ụzọ who are we deceiving ndị Igbo kee onye a na-aghọli so okwu a abụrọ okwu anyị na ndị Fulani ọ bụrọ okwu anyị na nke one day anyị ga-eme video gbasara anyị na ndị Fulani na anyị na ndị Hausa mana kịta I'm talking about Igbo n'onwe we need to know where our trouble lies we need to know the root of our, our of our problem we need to go and know our story not history our story we need to know our story we need to know ebe ife bido mebibe na be anyị na ndụ anyị

ọ dị ka onye kwụ ofu ebe eme jogging they've not traveled anywhere mana ị nọlụ fa iche na o nwe ebe ọ na-aga they've not traveled anywhere so we need to come home ndị Igbo anyị need ịnata anyị need ịnata anyị need ịghọ inwe amamife this is the age of knowledge anyị need ịma nke anyị ọ bụrọ nke mmadụ ka anyị ga-ama malịa in toto anyị need ịma nke anyị kịta ife anyị bụ bụ ọma nke mmadụ ama nke we need to start knowing who we are and what we are and ife mee anyị ji bụlụ ife anyị bụ maka na ọọ ife anyị bụ kpata anyị jikwa ka na-achụkwa anyị wee lukwa echi o which is another story altogether ọ bụrọ ife anyị na-akpa maka ya kịta the story continues the same reason ndị a ji bịa tijie egbe unu the same reason ndị a ji bịa tikpọọ eh, mbari unu niine destroy ya all your artifacts ma your nsibidi o ma your all of them they destroyed all of them the same reason they came and destroy your your diabia the same reason they impose the fake oyibo dibia ọtụtụ ndị dibia niine na Igbo kịta abụrọ dibia fa bụ so stop going to them stop going to them you don't need them gị nwa bụ dibia n'onwe gị you observe the natural law and you protected unu enidiri ịdị na-achụ aja bịa na-pollute si all our rivers with plastic who cleans the waterways we are dying of plastic we are dying of ignorance so now they now brought as we become helpless religion a plaster go mkpụlụ obi anyị we become so drunk in it we now have all these warrant chiefs ndị igwe na ndị eze who are perambulating they are all wearing roman artifacts unu ada afụ fa o nwe ife dị iche n'ife ndị igwe anyị na-eyi na ife ndị ndị ndị ndị kedụzi ma ndị e, e, bishọp na ndị otu ị na-eyigbado ọrọ ofu ife a except different color eh? ma ndị nne joinzi bụrụ mothers maka na ọ mabụrọ na ya bụ nne until nwa bekee abịa gwa ya na ya bụ nne so anyị ghasara aghasa and anyị need ịkpakọ onwe anyị ọnụ udo dịkwalụ nụ ụmụnne m because na akwube nke onye ebere ebe mbọsị ọzọ aga m abịakwa ka anyị na-ekwu nke onye ma ya weta nke onye ma ya weta nwata mala onwe onye igbo mala onwe onye na-amarọ ma chee na ya ma bụ onye a ga-asọ nsọ gbalie ọsọ he who knows not but believes he knows you have to run away from them onye na-amarọ malụ na ya amarọ bụ onye iberibe rapụ a he who knows not and know that they know not is simple disregard them He who knows but knows not that they know is asleep, awake them. Onye malụ mana ọ marọ na ọ ma na-alarụ ụla nyela aka ka a kpọta anya n'ụla ka ọ lụọ ọlụ ọ bịa ịlụ he who knows and know that they know is wise follow them onye manụ mana ọ makwa na ọ ma bụ onye manụ a ga-eso ndị a niile m kpọrọ afa dị n'ime m dị n'ime gị o nwee ife ị ma m na-amarọ nwee nke m ma ị ma nwekwanụ nke m ma m na-amarọ na m ma nwekwanụ nke ị ma gị nwa na-amarọ na ị ma it is our duty as ndị Igbo ndị si n'ụwa izu pụta ịma ife anyị bụ wee soro n'usoro eziokwu ọ nya bụ ụwa izu ndị Igbo ọ nya bụ ogu ọ nya bụ ogu eziokwu ogu ka m ji bịa ogu ka m na-arapụrụ unu ka udo dịla unu ndị igbo nke m ndị m fụ n'anya ife dị egwu ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m n'arụ bụ nke unu site na mbido ụwa lue na njedebe ụwa site na ndụ lue n'ọnwụ site na mmụọ na mmadụ mụ na unu bụ ofu ekene m unu ada unu nwanyị ngozi chukwuka adaobijele ise ka chi fo nụ